ndewo nụ ụmụ igbo ndị ọma m ji eme ọnụ ana m ekene unu n'ụzọ pụrụ iche n'ịnọnyere anyị n'oge ndị igbo n'ụbọchị nke taata ee ọ wụrụ unu n'anya anyị gwara unu na anyị ga-erute ebe a n'elekere nke atọ mana o nwere otu ihe si wee dị ịmagwuo ihe ndị oyibo na-akpọ netwọk ndị obodo anyị si wee dị o nwere otu o si nye onye ọbịa anyị na-anaba ga-anọ n'ụbọchị nke taa mana anyị mechara merie nya wụ ọnwụnwa anyị na-ekene unu n'ụzọ pụrụ iche aka nkwa nwanne m nwoke ahụ ọ na-eme na krismas anyị tabiri nyetụ ọ tabiri o nyetụ gị nwanne m nwoke izuchukwu grateful heart na-ekene n'ụzọ pụrụ iche o wee bụrụ ya na-atụfughị oge anyị ga-agba ọsọ mee gịnị kpọbata onye ọbịa anyị nwe n'ụbọchị nke taata ogolo ee, agaraga nwa ndị igbo ji eme ọnụ ee a sị na ọ wụ a hụ dimkpa a hụ ogologo imi ee ee, ọ baghị uru a sị na ee, ngwugwu a ga-atọ atọ ọ dịghị mma ka eme gịnị ka emuwe ya mbọ aga m agbapụ ọsọ ka a kpọbata nwanne anyị nwoke eh, Chidebere Obidike um, ka ọ bịa nọnyere anyị mm, netwọk ihe anyị na-enye nsogbu eh, ihe ga-eme anyị ga-enwe anyị ga-enwetụ ndidi obere mm, ọ ga ọ ga ọ ga-abatakwa ihe anyị na-enye nsogbu mana um, anyị ga ọ ga-abata o wee bụrụ anyị na-ekene unu n'ụzọ pụrụ iche si dịka ị na-eme gịnị gị- dịka ị na-anọnyere anyị ka ị na-eme gịnị ka ị na-eshare the vidio ka ndị ọzọ nwekwa ike na-eme gịnị na-abata Mm. o wee bụrụ ya um, ọ wụ na o nwere ajụjụ ị nwere gbasara eh, maka nwanne anyị nwoke i mee gịnị ị nwekwara ike dee ya maka emechaa a ga-eme gịnị ọ ga-aza ajụjụ ndị e nwere n'ụbọchị nke taa nwanne anyị nwoke ndewo ah, ndewo onye obodo ibe m kedu ka o si ada nna ọ dị nnọọ mma gaa n'ihu kene ụmụ Igbo ah, ụmụ Igbo mma mma nụ ụmụ Igbo nke onye chi ya zere ee eh? a sị na aga amara dị ọkwa n'ofele ee eh, kirike na-azakwa n'izu ka ghara ee a sị na ulume efuo kwa n'ọdụdụ o fuo n'isi ọkwa nnene na ọnwụ egbu ji eji chụ aja na ọ ya-epu ome wee sị ndị Igbo ee nke onye chi ya zere kacha nụ macha nụ ya zuoro unu oke ma mara unu mma afa m nke azụ chidebere obidike mmanwụ oke ka olugbere emem n'ọka adobe ekechi na-efe ụdọ mpe alụsị jeje ụka mgbe o ji si ya ka o jeje ụka ọ sị ya mgbe ọjọọ bụ satọde o je kpọta fada sị ya kaara ya ụka Mm. ọ ka ọ dị ndị Igbo ekene m unu o. ndewo Ehe. ọkwa na mgbe o ji isi ya ka o ji eje ụka ọsịa Mgbe ọ monde ọ gbata mana ọwụ na na na na o jighị ihe mma nwoke o nwere ike ime ụmụ ihe ndị ahụ mba ọ nya ahụ ka eji si na nnukwu mmadụ dị ka nnukwu alụsị n- a ka o ji Mm. kwuo o ji si na onye a bụ alụsị na-eje ụka okeke olugbere eme ma adọbie eke tie na-epe ụdọ mbe Mm. ọ akụ bụ ego mma nwoke bụ ego ee na a sị na ụtọ mgbada bụkwanụ mgbago ọrọ nnene oh, oh, ọchọ mma jide akụ maka ndị ụta ndewo ndewo o nwere ihe onyonyo gị anyị tinyere na efere mba ụwa hmm. ebe ị na-agọ ọfọ na-ekpe ekpere Yes, o. ndị mmadụ wee sị na nya wụ ihe om- onyonyo na ọ tọgbuo ha ọ bụrụ na ọ sọsọ maka otu i si wee na-agọ nya wụ ọfọ mana otu i si wee na-eme gịnị na-apịrị igbo n'ime ya ịma o nwee ihe dị iche na mmadụ wụ onye igbo nwee ihe a na- o nwee ihe dị iche igbo nwee ihe dị iche igbo bụ igbo ha abụọ Igbo bụ awụhụ- awụ- ha abụọ awụghị otu Ọ bụrọ Ee. ovi ya. ha abụọ ha abụrọ ofu ife ị nwere ike iwere ofu nkeji nkeji kọwara ndị mmadụ ihe dị iche ha abụọ ee ịma na enwere igbo izugbe nwere igbo ịghọtago nwere igbo bụ igbo onu mba ee igbo igbo dị iche iche enwere onu mba nwee nwee izugbe ya izu igbo izugbe bụ nke ndị oyibo na-akpọ general igbo ee nwee onu mba ka ndị si asụ n'onu n'onu like ndị imo nwere ka fa si asụ ndị anambra nwere ka fa si asụ ndị nna na ndị nna na ndị nna maka a sị na ejesie na ama ebu na na obi eluo na obi ekee n'ụnọ n'ụnọ eluo n'ụnọ n'ụnọ a ha na ọkpara na ọkpara otu a ka ọ dị so mụnwa bụ ezigbo onye Anambra onye Anambra ndị anyị na-asụ Igbo izugbe anyị na-asụ nke anyị anụ anụ ịghọta Mm. Eh, so ọ nya bụ ife dị iche n'onu igbo Eh, ndị igbo na-asụcha n'onu n'onu Mm. mana like onye abakaliki bụ onye igbo mana o nwere ike na-asụ asụsụ na anyị ma aghọta ya ịghọtago mana adị m sọ ehe onye sọ m ndị imo steeti ime ime ime ime imo steeti nwere ike ọ sụọ asụsụ ị ma aghọtacha ya mana mụ nwa na-asụ nke ya so ife m na-asụ bụ general igbo igbo izugbe nga adị m asụdị ọka abụ m onye ọka mana adị m asụ ọka ee ọ- ọ- ọ dụwakwa dụwakwa ịnụcharụ ọka n'ime ime asụsụ m mana ọ bụrụ adị m asụ ọka Ehe. ị chọọ m n'Enugu ị fụ ị chọọ m na Ọnịcha Ado ị fụ ị chọọ m na Anambra ị fụ m ị chọọ m ebe ọbụla ịchọ ya afụ m otu a ka ọ dị nna ndewo ndewo A- eh, ah, ọzịza gị amaka Eh, ihe i kwuru maka ya wụ maka onu mba abịazie na gbasara ihe wụ eh, eh, igbo bụ igbo ịma na echere m na na a mụrụ mmadụ na ana igbo amee ka onye ahụ wụrụ onye igbo bụ igbo mana amụọ gị na igbo nne gị na nna gị wụrụ onye igbo nna nna eh, wụrụ onye igbo ee eh, ị mara ihe gbasara igbo na-asụ igbo na ihe ndị ọzọ nọ n'ime ya ị na-eme ihe eji mara igbo mgbe ahụ ị wụrụgwo igbo bụ igbo na e, e, onye awụsa nwere ike mụta igbo o meghị ka ọ wụrụ onye igbo ịhụgo ihe ahụ na na o nwere ihe dị iche egbe na egbe ndewo n'ịgbapụ ya ọsọ nwanne m nwoke ndị hmm. na-ege anyị ntị ha ga-amara kedu otu i si were bido ihe onyonyo a ị na-eme hmm. dịka anyị maara gị na ị wụ onye anyị na-ahụ gị n'ihe onyonyo dị iche onye hmm. ọbụla anyị tiri ihe gbasara na ị ya-abịa n'ụbọchị nke tata obi aṅụrị na-akpọ onye ọbụla sị onye nke asị onye nke m onye nke asị ee biko ya bịawa ha chọrọ ịma kedu otu i si wee bido eh, ọ ka ọ dị ị ma na ife onye chọọ ime ya ife ya eburu n'obi maka a na-agụọ one wee gụọ two ọkwa nnene gbam ị gụọ ị gụọ ofu ị gụọ ịbụọ ee ebidoro m mewe onyonyo n'arọ 1998 Mm. o tekwana o tegoli eh, o tegoli Mm. o tego ubi o tegoli ubi na ọba eh, o tego o tego ji na ọba Mm. ee mgbe m nọ mgbe m nọ mgbe m na-achọ m na-achọ ịba first year

nọchaa na amerịka natakwa hmm. eh, wee wee bidokwa meekwe eh, bazia na acting rapụzia directing pụtabazia n'iru screen nke ọka nkụ rapụzia hmm. azụ ee eh, maka ndị igbo sị na ịga n'iru bụ ndụ ịga n'azụ bụ ọnwụ mụwa arapụ azụ asịrọkwa m na ndị na-adirect adirect na-anwụ anwụ ee mana ya bụ ife bido na 98 and ije anwa ka anyị ka nọ ya bụ ije aghọọkwa m o gbuokwa m ọkpa akwa m ee eh, kama ya na kama ọkụ anyị ya anyụ nke ndị ọzọ nyụrụ n'ụgbọ nnene asị eh, so ọ ka na-aga n'iru ebidoro m ya na 98 ka nọ na ya bụ ije and eh, mgbe m bidoro ya nne na nna m ekwe ekwe a na-asị na ọ hmm. ga-abụ doctor na ọ ga-abụ nna meride meride mana egbusi ebrata anyị awụsa dị nwa ubi na emenu m ana na ife ya abụ ka ọ ya abụ nata na o si n'akara aka Mm. Ịghọtara? neenu m ka m nọ ejigokwa m nya bụ ife wee rụọ ụnọ ji nya bụ ife wee gbaa moto one na one ji nya bụ ife wee na ịghọtago? ịkwa ahụ akwụrụ i tie mmadụ aka tie eti iwe ọ bụrụ a mụọ nwoke ya bụ ka na nwoke ọ bụrụ a mụọ nwoke ọ bụ ụzọ dịka nwaanyị Mm. Eh, so ọ ọ bụrụ na m zara ajụjụ gị ebe a ka otu a ka ọ ra m n'ọnụ ka m si bido mba ajụjụ gị amaka biko n'ịga n'ihu ụmụ inu anyị na-etiwe ma ị na-atụ Igbo hmm. achọrọ m ịma ọ wụ n'aka nne na nna ka ọ wụ n'aka na anọ n'aka ndị okenye mere hmm. otu i si mụta ụmụ inu ihe ndị na-atụ ee nke bụ eziokwu bụ na ara agụta amamife n'ụlọ akwụkwọ hmm. ee mụnwa nwoke ka na ebe Odogwu na Ọkpụnọ maalụ na ara agụta ara agụta amamife n'ụlọ akwụkwọ ọ si n'ụwa ọ natalụ chi ka ọ bụ Hmm. iwe bụ ọ natara chi amụrọ amụ m lii n'Enugwu mụ na ndị okenye aha anọ etorọ m na etorọ m na village Hmm. ya amụ m n'Enugwu ntoo n'Enugwu ka mụnwa si a- mara asụ mana o nwere ife bụ na Hmm. eh, you are the product of your environment ịmago i- i- ihe ị na-anụ mgbe ị pe mpe Mhm. you know, and Chukwu enyekwa gị ezigbo ọgụgụ isi kara aka maka mgbe ahụ my father na-adị akpọkarị ụmụ egwu Oliver anụnwa ịmago egwu Ọsadebe agasị ịmago egwu Ajana Obiligbo egwu eh, Okonkwo Asaa na Enugwu Ukwu 77 eh, ma Goddy Ezike you know ụmụ egwu omenala agasị and ma ndị a na-atụ ajọ inu eh, a a na-eji inu akọwa akọwa ka ụwa dị m wee bụrụ onye Chukwu nyere ọgụgụ isi so m na-ege nya bụ iwe na-aghọtakwa na ihe a bụkwa nekwa nekwa you know so otu a ka o si wee malụ m arụ nwezi amazi m mgbe mụnwa ji mebie malụkwa na ọ bụrọ sọ inu ka m na-atụ o nwe nke ndị oyibo na-akpọ slangs you know ibe na slang anyị ka na-aga ịbịa na nke ahụ so nya abịa m fụ onwe m fụ onwe m na oke talent a dịkwa n'ime nya aka akparọ aka ka m gwakwa gị eziokwu ụwa aka afụrọkwa iwe m bụ ee o ju n'ime nya amarọ m ọ na-abụ nche ime o nwe film enye m na o nwe iwe onyonyo enye m na nka mme nchi nchi ịvọpụta ya nya ọzọ a na-abịali nya enwe ndị nọcha na bench adịka agbalị ya na tank ọ hmm. na-echerụ ịmago otu a ka ọ dị so mụ na okenye anọ nụrụ mana ịmago egwu anọ na ịmago background m ka mpa m si wee bidolu m ụwa ka mma m si bidolu m ụwa mma bụ nnukwute onye omenala ee manyị bụ ibi mgbe ndị mmadụ na-abịa bịa eri nni so e mere ana na-agụrịta ọgbọ ka o si dị ka o si dị ịghọtago so otu a ka ọ dị otu a ka ọ dị nna ndewo ebe anyị ka nọ n'ebe ahụ anyị ga-abazi na slangs ahụ achọrọ m ịjụ ee slangs ahụ ị na-eji ọ wụ mm. ihe ndị director na ihe ndị producer dere ka ị na-eji ka ọ ihe ndị otu anyị si kwuo otu o si pụta gị n'obi ka i si ekwu mmadụ ada enye n'iwe o nwerọ nụ ọ bụrọ director ma ịma na asịkwa anọ veji mgbe onye amara ụtọ iwe na maka onye ọsọsọ veji mgbe onye amara ụtọ ya mm-hmm. ihe enwe anụ wee nyebe gbọ nna ee ihe enye wee nwebe ọ bụrụkwa dairektọ dairektọ bụ m sụọlị ọ kụja kedu ebe o si pụta so ọ like m kwu otu m si kwu ọ iwe siri mmadụ n'ụwa ọ dị n'ime arụ iwe dị- iwe na-esi mkpi isi dị ya n'ime arụ Mhm. ee iwe na-esi mkpi isi dị n'ime arụ iwe m na-agwa gị dị n'ime arụ so ọ bụrụ dairektọ ọbụla bụrụ iwe e dere ede m nwetara ya na skript gụọ lines m nke nke ihe ya ahụ n'ụzọ ihe na-esizi n'ọnụ na-apụta bụ ihe ga na-agbaka ya isi so ọ bụrụ dairektọ ọ mụnwa na ọ na-esi amakwụ m mgbe m ji eme ọ bụrụ na m na-eche eche mepere n'ọnụ ọ na-apụsịsị ka mgbọ Ee. Hmm. ịgwa nke bụ eziokwu ndị na-ekiri ihe ị na-eme ọ na-adụ ha obi ụtọ mgbe ọ bụ na ha nụrụ nke ọ bụ na ha nee anya hụ na o nwere ihe onyonyo i so n'ime ya ha amaragwo na o nwere ihe ị na-aga ikwu ebe ahụ o wee bụrụ anyị ma onye onye a sị ya jide nke o ji ihe ọ pụta wụ na ihe ọ na-eme mara mma o wee were ya ha na-asị gị biko gu- gukwuere ha ya na ọ magburu onwe ya ebe a ka nọ na ebe ahụ ọ ga-amagbukwa onwe ya na anyị chọrọ ịma kedu ihe ama m na o nwere otu nne gị na nna gị si chọọ ka ị bụrụ ma dọkịta ma lọya kedu ihe kpaliri mmụọ gị iji were bazie mewezie nya wụ ihe onyonyo okay ị ma na ka o si emenasịa ka o si sọ onye amana Mm, and enweghị ebe ọ nọtara chi n'ụwa otu ọbụla o si sọ ya ịgbagharị ya ọsọ ọ ya adịnata my mom mma m my- my mother na-eme onyo- ị na-ene ya anya ụwa ya ọ nọrụnụ ọ nọrụnụ na tv ọ nọrụnụ n'onyonyo o menurọ Mm. fim o menurọ iwe iwe onyonyo o menurọ nke ejije mana ị na-ene ya anya ị na-afụ onye onyonyo hmm. so ajụọ m kedu onye m na-ele anya wee na-eme ya kedu ebe o siri m ana m ekwu na ọ my mom ịghọtago ọ makwụdị na ọ nya pasịrị m ya because m- e- ụwa my mom niile ụwa ụwa nne m niile bụ kedu abịa bụ onyonyo ndị ekiri ya na-afụ onyonyo ya o nwere ụbọchị ọ nọkata gụwa m agụụ ihe a dịka mkpụrụ a kụrụ akụ you know na ọsọ ọ bụrụ na akụ oyibo chọrọ ịmịta akụ oyibo na ọ na akụ oyibo ka ọ ya amịrịrị o nwerọ mgbe m na-aba yunivesiti asị m ife na m si okay m fụta onwe m fụ onwe m ga m na-eme fim o nwerọ ọ gụrọ m agụụ o nwerọ o si n'ụwa ị mago ị binite nnọọ ị na-afụ direction gị just like ome ji so otu a ka ọ dị bụrụ o nwere ihe aga m agụ o nwere ihe m ga-echeta mgbe a m pe mpe nọrọ nne art na-eme na-eme onyonyo ndị be anyị hmm. na-achị ọchị and otu a ka my mother si eme otu a ka mama anyị si eme ọ na-eme na-emecha na-achịrị ya ọchị m ga-emechakwa you know chi ejiri chi eboru ya na o nwere nne iwe kpanye ime mmụọ ije mebe ya afụta m onwe m fụ onwe m mana o nwere ihe ọzọ m ga-emenwuzi na-abụrọ ya nke a sị ga mburupụta ụwa ka ọ wụ mbumpụta ụwa ma ọ wụkwa ọkwa Ihe a- nwanne anyị ma ọkwa nwanne anyị onye amụma nke ọ bịara izu anyị na ya na abọ nọrọ ọ sị na onye Ee. onye anyị ekpecha ya ekpepụ ya mbumpụta ụwa mbumpụta ụwa ọ na-emepe ya ebumpụta Ndewo. ụwa ịma na- ee, daalụ nwanne m o nwere ihe onyonyo i mere Mm. anyị gwara ndị na-ahaziri anyị ihe ka ha wepụta ewepụtatụ ya obere ka anyị zi gị anyị zicha gị anyị zikwuo ndị na-ege anyị ntị anyị esizi ebe a wee gaa n'ihu ka anyị gaa n'ihu nye ya wee negodi ihe ị na-eme onwe gị look at what you are doing to yourself a jụọ gị ị sị na ị na-ahọsụ ị na-ahọsụ n'anwụ ị na-ele groundnut

keke na ndị ndị na-akwata barrow ma ndị na-eje agba kalụ kalụ ma ndị aka akpa and your husband is somewhere palm ọ nọ ụlọ na-lazy around your own is to hustle and feed him Nandi, stop. Just stop it. Nandi Ezenna is not lazy. He's just trying like every other man. Just that it's not favoring him. Hey. And I believe someday he Yeah. will surely make it. Yeah, he will surely make it. He will surely make it. ịgwa gị eziokwu ihe onyonyo a eh, ndị na-ekiri ihe onyonyo gị hụrụ ya n'anya o nwekwara onye dere ihe sị na ọ eh, hụrụ n'anya nke a na-akpọ secure the bag mana nke a hmm. eh, ọ banyere maka na ile anya na nyawa ihe achọrọ m ịjụ gị biko hmm. mgbe onye nhazi nke a na-akpọ director na-asị unu na-ekwu ka e, e, e, na ebe ahụ ị sị na ị na-ere groundnut na Port Harcourt ọ dịrọkwa n'ihe director dee ọ dịrọkwa n'ihe o kwu ozigbo ọ na ị mago na anụgo m anụgo m groundnut so the mhm. next thing bịazi m n'uche bụ Port Harcourt iwu na ọ banyere ọ banye ọ bụ ndị na-agụ egwu asị na ọ rhyme Mm, Ọ ya- ya ka ndị na-agụ egwu na-akpọ rhyme so mm, ele- ọ bụ na i kirie ihe onyonyo ahụ ọfụma ị ga-afụkata rhyme o nwee ebe m sị Mm. nwee ebe m sị somebody na na na mme ya mme ya ọ bụ na ị kpasuo m iwe mm, ee iwuo ee ọ bụrụ na kedu afa ya ai, a- m kpọzie ama eme na anyị ezuo m kụkata gị ihe ma na ọlamide ka uwo ịmago ụmụ okwu a gasị okwu anwa gasị bụ rhyme ọ bụ ndị gụrụ egwu asị na ọ rhyme you know Mm, so ọ ka chukwu si dee enye nna mm. Mm. Onye- ndị na-ekiribeghị ihe onyonyo a emechaa anyị ka ga-ewepụta aha ya ka ndị mmadụ nwee ike maka ya bụ ihe onyonyo ọ magburu ọ magburu onwe ya maka na afa ya bụ, eh, gaa n'ihu eh, ki- who killed my wife Who killed my Afia. wife? Ọ ya- ọ Yeah. eziokwu. Eh, who o nwere killed my ndị o nwere ndị kirichara ya bụ ihe onyonyo ọ na-agụzi ha agụụ ka ha nwee nwanne nwoke dị ka ọ dị egwu no nnamdị nnamdị nnamdị o bu nwanne ya n'obi na ya bụ ihe onyonyo hmm. akpụkpa ama akọ nwanne ya ọ na-eprotekti ya n'enu na ana n'ike na ụga ịghọtago n'uke na ụga ọ hmm. dịbe aka ikiri ya bụ ihe onyonyo ị ma ama na ọ ihe onyonyo ị ga-eche na ọ real life na ọ na ndụ ka ọ Ee, ị ya-eche na ọ na ndụ ka ọ na-eme Ya bụ eziokwu. Udo dị, udo dị anyị kene chukwu olisa onye kere enu kee ana ọ ya nwe ike Ndewo. Ndewo. Ee, Ee, n'ịga n'ihu n'ime ndị niile gụ na ha naabọ na-eme ihe onyonyo kedu onye ọ- ọ na ndị ọ na-amasị gị achọọ m ịsị onye ka ọ hapụ ọ na-eme gụ na ha naabọ mee ihe onyonyo ọ na-aka ọ na-aka adị gị mma n'ahụ ma ọ bụ na ọ na-aka agapụ gị aka ee dị- dị- nke bụ eziokwu bụ na ekwesịrị okwu ịkpọ afa mana maka Mm. ịkpọ afa ị- ịmago esi nwatakịrị na ị fụrụ ya n'anya nwanne ya echebe na na o nwere Hello. ịkpọrọ ya asị na ịkpọrọ ya asị ehe mana ịmago na e nwee ndị bụ ị fụkwa ha n'ihe onyonyo ị maa na ha bụ ndị isi ekwe ọnwụ e nwee ndị a na-akpọ isi okpokpo ịmanọ ehe ịmanọ like eh, onye mụ na ya mee nke ahụ ị na-afụ bụ Mhm. Mm. Yul Edochie bụkwa mmanwụkwa ọ ga-abụ gị na ya nọrọ ịmago i tie m m tie gị ọ na-adaba ee ọ na-adabakwa ịmago na ọ bụrọ sọsọ film nwere ihe onyonyo nwere slangs ka m na-adị eme maka anọ m na Rok TV as an ambassador ịghọtago Mm. ROK TV ambassador so ịmara ọ- ebe a na-eke ihe onyonyo m kazi nkụ kịta Mm. maka ịma ROK TV ada eme ihe ndị you know, ndị YouTube ha nwere their own app and all that maka Mm. enwe ebe ọ ya bụ iji wee download so ebe a ka ihe ejeli wee fụ so abịakwa na ụdị side anyị a ịmago Mm. eburu ụlọ edochie ehe, mmadụ dịka ịmago mmadụ dịka Zubby kwa makwa ịmakwa ọmakwa ya a na-emekwa Mm. Zubby Michael hmm. ọ na-abụkwa o tinye arụ ịmago oye eye gịnị ọ bụrụ na ọ sịtụọ sịtụwa slangs a na-atụ hmm. ghọrụkwa tụghachikwala hmm. maka ọ arụ na arụ ka ede ji eme nri ofu onye yi odudu na-atagbu ya ofu osisi ara eme ọfịa bụ eziokwu Mm. Eh, ya ịfụcha ndị ahụ e nwesịkwa ndị ọzọ ndị ọzọ ndị ọzọ nọgasị ebe ha nọ bụ gị na ha inweta onwe unu na na set ebe a na-eme ihe onyonyo ma na ma apụtaghị ọrụ na-abịara igwu egwu egwu Mm. ọnwa ee enwere nke ọzọ a na-akpọ DKD amara m na m onye ọ- mmadụ dịka DKD DK Mm. Daniel o bikwa n'obodo oyibo o bi US anwa ọ nọ ọ nọ Atlanta ah DKD bụkwa another mmanwụ ọ ga-abụ gị na ya zukwa n'iru ọgụ ịma na dike na dike naabọ nọ n'ọgụ mana enwe ịma na mbe naabọ nọ na mgbe ahụ kwa ofu kakwa ibie mbe mbe afọ ọkọrọ m n'ọpụta ọ na-abụ oluru ana nke ọnụ isi onye ọbụla epe mpe Mm. Ịghọtago? otu a ka ọ dị enwe ọtụtụ va- va juru eju mana ịmago em, m kpọọrụ gị afa ndị ụfọdụ

onye ọma CY ndewo ndewo n'ụzọ pụrụ n'ụzọ pụrụ iche o nwekwee ndị nwere ajụjụ unu nwere ike na-ewepụta nwanne anyị nwoke ajụjụ maka na ee ofu ihe ndị na-esonye anyị na-ekwu mgbe niile wụ na ha sị na ejighị igbo egwu egwu biko ka njuda ha sị ihe mere o ji dịzie ka a na-ewetuzi aka n'ime ihe onyonyo igbo ee asị m kwuo ịmago na ọ nwere ihe a na-akpọ fake life fake Mm. life fake life ajọka ee kwere ka ị ra bụ afa mmadụ ee na ọkwa na ịma na febụwarị ihe o jirọ wee zuo oke bụ na o kwerọ ka ọ ra aka na-eme ọ na-amachagharị na-amachagharị ọ nya ka o ji wee dị 22 eh, 28 na 29 Mhm. kwere ka ị ra who killed my wife okay somebody aza gị ahụ kwere ka ị ra ndị be anyị dịbagara fake ha dịbara fake and ọ- ọ nya kpataziri itinye ime ihe onyonyo igbo tinye ya n'ilo ọ dị agazi afịa Hmm. Ee, maka na ndị be anyị dị fake ọ bụrụ na anyị na-epromotu onwe anyị ọ bụrụ na anyị na-akwadoro asụsụ Igbo ịghọtago ofu onye sị where are you from cos abụ m onye Ọka Anambra state ịghọtago so if ọ bụrụ na anyị na-akwadoro asụsụ Igbo anyị bụ ndị na-eme ihe onyonyo ma ndị na-agụ egwu ọ bụrụ na anyị na-akwadoro ya ọ na-esiwanye ike eh, na na onyonyo ịmago ebe ọ na-ewepụta ya ndị mmadụ egoli ya ma na asụsụ Igbo ga na-aga far. Mm. Ehe, mana nke a bụ na anyị ncha na-eme onye na ịfụ onye Igbo sị ya kee ka i me ọ sị gị I'm fine hello ọ dị mma ọ dịrọ mma na nwaanyị na-aza Okeke ọ dị ntị njọ Eh, ịfụ onye Igbo sị ya nna ke- kedu kedu udo ọ dịkwa ọ sị gị I'm fine we are good hello Asụ- oyibo bịakwaranụ abịa Mm. oyibo bịakwanụ abịa Eh. nwangu junior daalụ nwanne m daalụ thank you very much i appreciate you daalụ nna Nekwa ihe onye a jụrụ. Mm. ọ sị are you an ọzọ title holder mmanwụ anya mkpaka na ọ mụwa bụ okeke olugbele emem na ọka olugbele emem bụ echichi nna m chi and o nwere ka anyị si eme na anambra ichiri nna ichiri na echichi i chigo mana emego m ihe a na-akpọ ekwu na ajaghija ee emego m ihe a na-akpọ ekwu na ajaghija bụrụkwa bụrụ ọkwa mmanwụ nke unu na ya nọ bụrụkwa chief priest of Ngene Oli n'elu ana m enye alụsị nri mm-hmm. na ike nga m kwụ ọtọ mmanwụ ya wee zaa ya ajụjụ echi m echi nna mm-hmm. tupu anyị aga n'ihu nke a dị nke a kakwara aka nke a kakwara aka ka anyị rapụka na onye bụ okwu a na-ekwu ka esi gba egwu aja ee tiekunu ka esi gba egwu aja anụnwa ha kakwa nkụ na-ajụghị nyawa ajụjụ ama m gawa si kwado Ne- Nechaa ha ncha. Mm. afụ afụgo m a nna Ọ dị ka o nwere ha chọrọ ịchọtara gị a- ọ wụ na enube ha chọrọ Eh. ịchọtara gị nwaanyị na ekeresimesi a. onye igbo nwaanyị ọ na-ezu ezu Enwe- nwaanyị a na-anụdebe owuke Ndị- anyị bụ ndị igbo Mm. ee Mm. Di- O nweburu onye o nweburu onye sị m, eh, na mgbe gara aga sị na ya na ya chọrọ ibido baba n'ihe onyonyo na ọ- na- na kedu otu ya nwere ike isi were mee nyawa ihe kwa nyawa onye ukwu wara ee a sị m kwuo ịma na ọ bụrụ i bilitere na-asị na ị je ị ja-agba bọọlụ ị ya-enwe ka ị ya-ama ka esi agba bọọlụ n'ime ghị ọ talent Mm, ee ọ ee, ee, 60 percent ka ọ ga-adị n'ime ghị before ị pụta wee sị na ị na-eme ife onyonyo mm, akụkụ 60 percent talent ayị akụziri mmadụ akụziri then 40 percent bụzi nke anyị mago a na-akụzizi gị na-amụtakwu Hmm. Eh, mana 40 60 ọ ya adị na taa adị Eh, ọsịsị ya na proses ka ọ ya esi wee ba ọ bụrọkwa ọ bụrọ nnukwu ihe na ọ ịpụta ịgbalụ fọm mana mụnwa na-agwa onye chọrọ imewe ihe onyonyo enwego nke a na-akpọ akademi ma onwe m jekwu jee nke obodo oyibo ehe o nwe ihe a na-akpọ akademi ebe a na-eje amụ ka esi eh, ịmago ndị na-agba bọọlụ na-akpọ ịchọ ịgbasi bọọlụ ike jebe akademi mgbe m na-agba bọọlụ mpe mpe eje m akademi eje m pepsi futbọl akademi a kụzielu m ka esi agba bọọlụ Ịghọtago? Ehe. maka the talent dị already a shinezia nya ị mara otu ọ dị abụ i weta leda shu ị kpọọ aboki o tee nye polish kiwi mgbe nwa shinea nya ọfụma ọfụma ịdọghị ọ na-amụke ọ bụrọ na ị ma eyinwu the shu otu anwa mana ịmago na e tezie nye kiwi polish o yizie ye ọ dị shiny ee so onye ọbụla chọrọ ịbụ aktọ chọọ ịbụ onye na-eme ihe onyonyo ọ pụta nya jee na akademi a kụzieli ya kụzieli ya ịnụ shine kwuo nye ashine ka ọ ya abụ nya pụta na ebe a na-eme nye ọ tabakwa afọ ọsọ ya mụ ama na o nwe ihe bụ skilled labor and unskilled labor Mm. ịbụrụ skilled labor ịpụta ọ ma afịa gị arụ mana ịbụrụ unskilled labor ịpụta ị na-ata ịmaghị ị na-ata ikikere eze ịghọtago so eh, ọ bụrọ a big deal ị ga-enwe the talent ya bụ nọmba one nwesizie ya bụ talent Ị- ịbịa ịbịazịa na fimino ịgbalụ fọm ịgbalụ fọm e rejistaa gị e nye gị enye gị workers permit ịghọtago Mm. i buru egwu chụbazi akara aka gị maka abụọkwa gbangidim ọ bụọkwa ọ bụọkwa iji aghara ya n'ike imewe fim ọ bụọkwa like that anọgo m na fim indọstrị anọgo m n'ebe a na-eme ihe onyonyo 22 years arọ iri na ịbụa Hmm. ọ ihe m nọgo arọ iri na ịbụa Ịghọtago? ọ bụrụ ọgụ nne na-agbarụ nwa nwa amụ nwa gbara ahọ iri ọ ka bụ obere nwa mba Hmm. mba ọ bụ obere nwa otu a ka ọ dị nna ndewo Mhm. Ee, o o nwere mgbe mgbe gara aga mana ugbu a ndị mgba na-akọwa o nwere ndị na ịma ka akụkọ si were kọọ ma ọkwa otu nwanne anyị nwo- nwoke Mhm. site emekwa ihe onyonyo ọ sị ka akụkọ si kọọ Yes. na o nwere ndị na-akọ na ọ wụ na na ọkacha ebe ụmụ nwaanyị nọ na tupu ị bata na a ga-asị gị bịa mee nke ma ọ mee nke ọzọ e wee na-ajụ dịka gịnwa na onwe gị nọ n'isi mmiri nọgwụrụ n'ebe ahụ afọ iri hmm. abụọ na abụọ ee hmm. ọ wụ eziokwu ihe ụwa bụ na choice bụ nwanne m ọrụ ka o si sọ onye ọrụ ịchọ a sị gị weta ihe i nwe ị sị mba nwee ya agba gị egbe i chere n'oge chi gị anyị nwere ihe a na-akpọ ọdishọnin ọdishọnin bụ ebe a na-etest echeki ma ya eme ngwa ichere n'oge chi mebe na ọdishọn ihe na-eme ndị be anyị bụ na ọ chọrọ ya sharp sharp ọ chọrọ ya nke taa nke echi ịchọ onye ya nke taa nke echi ndị ya enyere gị nke taa nke echi nọ i nyere m ihe a ga-enye gị nke taa nke echi gbọọ a sị gị weta ị jụ o nwe ya agba ya egbe o nwe ya ama ya ụla i jide ihe gị onye nwe onye nna ejidekwa ihe ya mgbe ọ Mhm. ọ ka ọ dị so ọkwa na ihe niile a bụ mutual agreement o nwere onye ya ejiri egbe atụdo mmadụ Mm. ọ sị gị weta ị sị ya kpọ na ị chọ ime ọdishọn i mewe na ọdishọn e nwe ndị ya enyekwa gị na-achọrọ bụ ọdishọn ọ bụ na i metazie ọfụma gbaa mana anyị mago na ihe mmadụ ji enye polisi braịbụ bụ na pepa ya ezurọ ezu ọkwa nnene Mm, mgbe ụfọdụ mgbe ụfọdụ pepa na-emekwa na-ezukwa ezu pepa na-ezukwa ezu mgbe ụfọdụ a a na-enyekwa polisi mba akwụkwọ gị zuo ezu polisi kwụsị chekichaa ihe niile ma tinted permit ma nna ma nna ma inshọransị ma ọ sị ya ma ọ sịrị ya polisi saziara ya aka bribe sị ọga na ọ bụrụ eziokwu ọnyanwa ọ bụ na ị nwere talent ị na-agba ka i si n'azụ ụlọ baa ee i si n'azụ ụlọ banye ụmụ nwaanyị na-ege m ntị burunu talent bịa rapụnụ ike na ala ee rapụnụ ike na ala ọ bụ debenụ ya n'ụlọ wee talent bịa maka onye ahụ enwerọ talent ọ pụtazie ọ na-agbaghalị ka direktọ meele ya nke a ehe direktọ nwa nekwuo anya ọ fụ na ọ dị desperate ọ sị ya ngwa wepụtalụ m ya o wepụta ee ọ bụrụ na ọ sị gị wepụtara ya ị sị ya mba nye m na m ma-eme ọdishọn m ma-echere oge chi na-agba mbọ my brother anyị bụzi ụmụ nwoke kee ka anyị nwa si wee wee rigolu Hmm. Kee ka anyị nwa si rigoluzie ọ bụrụzi by audition Ọ- ị na-achụgharị ya na-agba mbọ bụ one day ọ ye ee anyị makwala na o nwekwa ụmụ nwoke nke na-eme ife na nke a gbasakwaa fa o, nkụ dị na mba na-eyelu mba nri onye ọ sọ ya mebe na mụnwa bụ nwa obi ada eme ọ bụrụ na ọ masịrị gị udo ehe ịghọtago so otu a ka ọ dị nwanne m ee onye ọ bụrụ na ị- ị- ị chọọ na ya ihe a ka ị- nọọ otu a ka ị ga-esi wee nweta nke gị ka anyị si kwuo na mbụ ka o si sọ onye ama ana ma ka o si eme na-asị ya otu a ka ọ dị ndewo ndewo tupu agaghachi m n'ajụjụ nke mbụ m jụbụrụ m wepụtara ebe a ka e buru ụzọ zagodo nke a. o wee na-ajụ Are you ajụjụ a- are you a traditionalist? Nwanne m abụ m a traditionalist to the core. Ana m enye arụ- eh, ana m enye arụsị nri, amaara m chi m na-efe, amaara m na chi kere ụwa chọọ nya mma, ọkwanụ mmadụ bi n'ụwa ajọka. Ee, ehe, mana abụ m a traditionalist maka anyị na-akwụwa aka ọtọ, aghara emegbu mmadụ. Mm. na ụka ụka ya sara iwe niile ụka ya sachara iwe agbụ Mm. so abụ m a traditionalist ka m zaa gị na nkenke Mm. ndewo onye nke ọzọ jụrụ tupu m wepụta nke a na-asị ọwụ na ị chọrọ itinye ego na ihe ihe onyonyo n'obodo be anyị na kedu ihe ị nwere ikwu maka onye chọrọ ịbata tie ego ma ịma gwa ụmụ ya ndị hmm, e, e, ofu ihe ka m ga-agwa gị anya saa ma ị marụkwa na o nwere biznes enwere ọghọm na profit mana anya saa inweta ezigbo mmadụ ịma na ụwa dị ụtọ inweta ajọ mmadụ ọ dịka ụwa na-enuka maka ndị mmadụ juru n'ime ya bụ ife na-emekwa ife na-anala ego ọkwa nne hmm. ọrọzi mmadụ bụ ROK TV ọrọzi ndị mmadụ ibe netflix nke a na-akpọ netflix ọ bụrọzi mmadụ bụ Showmax ịghọtago ee mana ị ya abịa nso ị fụ ezigbo mmadụ akọwala ị ka esi eme ya emenekwa expect kedu ihe a na-akpọ ya profit ozugbo ozugbo ozugbo ọkwa nke a na-egbu mmadụ Mhm. ka ije bulie ka ije rọrọ ya n'ike itie igwe na-achaghị acha ị makwa na ọ na-agbụcha aka Mhm. ehe so ihe ị ya-eme bụ a gwa ị ihe eme ime nye i were nwayọọ na-eche prọfit na a na-eji nwayọọ arịgolu a na-eji nwayọọ arịgolu ọ bụrụ ya gbangidim ị chọkwa nke gbangidim ọ narị gị ego niile iji ehe so ee so ọ ihu ihu ka gbagharị fụ ezigbo mmadụ etinye ego a na-etinye nwayọọ nwayọọ na ejighị ụkwụ naabọ awụnye na fim onyonyo na-egbukwe mmadụ na-azọ ọkwa ya bụ arụsị na-enye ndụ na-egbu na-azọ na-egbu ndụ ee so itinyechara ụkwụ ịmaghị itinye na n'ebe naabọ ebe ọ ga-abụ ọghọba aghọba ịghọta nwa ada ehe o nwekwa ndị mere ya bụ onyonyo were ya bụrụ ike niile dị n'ụwa na-akpọrọ gị afa fa OJ production ọrọzi mmadụ ọ rụ Mm. kasịta họtel ebe niile ee Annex Merchandise fa Ossy Affason great movies ndị a bụcha ndị ji ya bụ onyonyo bụrụ ike ike nke na-ese okwu abịazịa na ndị ọfụụ kịta anyị na-afụ ma nixon production dem ịghọtago na-afụta ma magofa ka nkụ ma dimek dem ndị a jụrụ eju a na-enweta ego mana ị ga-edebe anya n'ala mara ogene a kụrụ akụ na ogene a sara asa mara ogene bụ mara ọdụ egbe mara ọdụ ogene Ee, ọ bụrụ ofu onye chatịa gị up esi ya ya weta eh, ngwa na ego ka anyị jee mee fim emecha ị bịa na-complain so anya n'ana ịchọ iti ego na fim Eh, and eh, o nwere ya bụ ihe onyonyo nwere sizin o nwere mgbe ọ- o nwere nke bụ na ihe na-ewu kịta bụ nke dị otu a i jee mee nke adị ewu kịta ọ gaa afịa ọga maka o nwere some people na-adị abịa ha sị aa na nke a bụ story nke nyanwa na story kpọrọ akpọ okwutensi a nwa- nwee ndidi nwee ndidi na ihe eji anụ nwaanyị maka nwa ọ bụrụ na mgbada atọka ịghọtago ee primary primary business primary em business niile bụ ka ị nweta ego ọkwa nnene gbam ee so ka anyị mee nke ndị mmadụ ya-ego ọ bụrọ nke na-atọ gị ụtọ na nke a na-atọ gị ụtọ nwere ike ọ bụrụ na ọ bụrọ nke nọ n'afịa kịta na ị na-akọwa na mgbe ụfọdụ eh, ndị na-emepụta ihe na-enewe n'anya maka ihe Ee. na a ga-eweta ee ọnyanwa ihe eburugodi ya n'obi i chere na Ihe ọwụghị ya- iche na ọwụghị ya wụ ihe socha na-emebi eh, Igbo eh, ihe onyonyo eji igbo were mee maka ndị mmadụ na-ene n'anya ọ wụ na ha jiri igbo mee ya ndị mmadụ anaghị azụ ya ee eh, maka na ha nwa bụ ndị na-eme ya ebidoro ya na mbụ ịma na onye bido n'oge gbawa ọsọ ọ gbanarị hmm. mmiri hmm. o bidoro ya na mbụ ihe ebidogodu n'ihe ọbụla ịchọ ọkwa ịma na ihe ọbụla ịkpọ nkịta ka ọ ya aza ọkwa ịma ka i gote nkịta kịta ebido kịta akpọba ya ọ bụrụ ọ zakata bingo o tozie eto i je kpọọ ya Edward ọ ma enekwa gị anya so ndị so ndị na-eme ndị na-eme ihe onyonyo ya ebidogoro ụzọ tinye ya n'uchu tinye uchu na ya tinye ya n'ọrụ ewee ma na asụsụ Igbo na-aba na asụsụ Igbo na ị fụrọ ndị Yoruba apụta were Igbo na-agụ egwu na-eme nka hmm. na African Magic Channel ị fụ na channel ndị Yoruba na-aba nke ndị Igbo ara aba hmm. because na ebidoro ya n'oge so ihe ọbụla ịchọ ka o mele gị bido n'oge onye ahụ ka a na-asị na onye bido n'oge gbaba ọsọ ọ gbanarị nsogbu so o nwere ka nke a si wee metụta asụsụ Igbo na nke a ya eme kịta bụ nke afịa dị maka onye na-azụ mm. afịa na-azụ ka ọ zụta ego ya nna Ee, ọ bụrụ ka ọ zụọ ka ọ bịa zụta n'ego ee, ọ bụzọ jekwaba alịlị adịghị maka ndị be anyị si eme ọkọ gị n'aka onwekwe ya enye gị ọ bụla ya bụ na ịda ịba akụlụgheri na egbe egbe na o nwere ihe ịkụta ịghọtago Ee, otu a ka ọ dị. so b- b- so ị na-eche maka ime film ị na-ajụ ese kedu ihe na-aga afịa kịta kedu nke ọ ya-abụ eti n'afịa ndị mmadụ abụọ nya ụbụ Ee, maka ehe maka ọ- ọkwanụ

Ee, ee, ọ ka ọ wee dị mma na maka ọ ọ bụ na i sie stew manụ rice Mm. o nwerọ Maggi o nwerọ ma ma nutmeg ma nke Mhm. nna ma nke ma na ọ ma atọcha ụtọ ịghọtago Mm. ndị igbo si na na na inu bụ mmanụ ndị igbo ji eri okwu gbam ehe so i- ihe a bụ ka ọ wee tọọ ụtọ ọkwa ọ na-abụ i gee nya ntị ọ na-atọ ụtọ ọ dị ka ihe etiri rhythm n'egwu ọ na-agụ Ehe, so ọ ka ọ wee tọọ ụtọ ndewo ọ nya ka m ji etinye ya slangs nwanne anyị nwaanyị ịhụgwụ n'ihe ọ zara gị ọ ka o nwee ike tọọ ụtọ ịgwakwana nke bụ eziokwu ọ na-atọ bi ntị ọ na-atọ Yeah. nwanne m ee Yeah. nwanne anyị nwa nwoke Chidi Mm. biko Mm. ewepụ ihe onyonyo o nwee ihe ọzọ ị na-emekwa ejiwe nna maka a sị na a naghị anọ ofu ebe dịka Ekiri onye mmọnwụ. ekiri mmọnwụ maka ana m abịa hmm. nyawa inu a na-atụ nyawa inu mana ndị na-anaghị eme mmọnwụ agaghị aghọtacha nyawa inu mana dịka onye Izuọgụ m wụ ihe ha gwa m ihe ha gwa m ihe ha ihe ha kọrọ m ihe gbasara inene mmọnwụ enene nya awa anaghị anọ otu ebe ekiri mmọnwụ kedu ihe ndị ọzọ ị na-emekwa wee na okay ị mago na eh, ịbịa n'ime onyonyo Mm. onyonyo nwere mpaghara dị iche iche e nwee nke a na-akpọ production ị ghọtago? Mm. nwee nke a na-akpọ acting ya acting nke ị na-afụ na-abụ nke nke unu chere na ọ sọsọ ya abụ m a producer ọkwa n'ime ya bụ onyonyo Ịghọtago? Mm. Ehe, abụ m a producer Ọ mụ nwa nwe Kas Productions and abụ m abụ m one of the producers in ROK TV ịghọtago so a na m eproduce na-actịkwa na ok Ee, ka m jidegodi nke a na i were aka na-abụ aka niile kpoo ihe n'ọnụ nwee ka ọ ma adịcha mma a na-aba azọta ana e wee zọta ute Mm. Ehe, ehe, ka m jidegodi maka ọ na-abakwa ebe nke a nwa na-aba gwogwo ya ka ọ lịghị ee, ị marụ ọ na-aba nne- ọ- ihe ọ na-aba adọrọkwa m ọ na-aba gwogwo so abụ m a producer I produce movies Mm. ịghọtago Mm. na-etigasị ego na fim e tikwa ego e wepụtakwa ịghọtago Ehe. so a pụtakwa ndị mmadụ ya gbakwa m ọrụ akwụkwa m ụgwọ m nwa abịa nọọ na fim ha Mm. so for now anọgodi m na-eme m na-agba okirikiri n'ime ihe onyonyo Mm. ee maka afịa onye maara anya ka ọ na-azụ ebe onye maara ka mmanya na-egbu ya gbam ịghọtago? Ehe. onye ma na ka mmanya na-egbu ya otu a ka ọ dị ndewo ọ wụrụ na o nwere because o nwere ndị na-egekwa anyị ntị na-ahụ ihe ị na-eme o nwekwara ndị anaghị ede ihe mana ha na na-ege ntị ha ma na Okay. na ha na-abụ ga-arụrịrị Mm. ee ọ wụrụ ya ọ wụrụ na o nwere otu mmadụ si chọọ ime ihe onyonyo okay ee a chọrọ ịma anyị asị ka ị kpọọ aha ego ole ị na-ana kedu ị nwere ike ịgwatụ anyị otu otu ya wee ihe ka a mara ma ọ bụ ibe ihe mmadụ nwere ike itinyenwu aka mba ọ ihe a ga-emenwu eme o nwere ọ dị ị ma na onyonyo ọ depend ihe ị chọọ ime mana mụ nwa bụrụ na onye nọ n'ime ya na-enye advice m ga-enye advice like otu m si kwubu Mm, e were nwayọọ tinye ụkwụ e wepụ mm, ewere nwayọ tinye ukwu ewepụ ehe so ị na- ị na-abọjetị ego m ma-akpọkwa ego afa ebe a so ị na-akpọ ị na- ị na-abọjetị ego ị na-abọjetị from 2.5 million gbagobezie o nweli nke fe- nke 20 million 25 million ehe nwee ndị 10 million nwee ndị 5 million nwekwaali nke ndị 4 4 4 3 million Ịghọtago? Ee, ọ na ọ dipendị mana ịmago na ọ bụrọ oke iwe na-abụ oke nwa Ehe. mana ịmaghị ama ka alụsị epe mpe aka naabọ ka eji ebu ya ihe dị mkpa na nwoke bụ ikenga ya kwụrụ ọtọ o pe mpe ọrọzi mmadụ bụ African tallest man o pe mpe o to ogologo ikenga ya kwụrụ ọtọ ka anyị na-ayọ chukwu etinyelu 5 million etinyelu 2 million sị mee nya mma eme nya mma ka o weta ihe etinye Mm. bikọs anyị adịghị eme ya for fun anyị na-eme ya ka ọ na-eweta ihe eji enyere ndụ aka Mm. Ehe. Mm. maka o nwere egwu m- my mom na-agụ mgbe ahụ sị Olisa nye m nwa nye m ego mgbe ego m binitere nwa m ebinite Olisa nye m nwa Mm. nye m ego Otu a ka ọ dị. Ndewo. Eh, daalụ daalụ nna. Ndewo. n'ụzọ pụrụ iche n'ụzọ pụrụ iche nwanne m o nwere ebe gbasara anyị dịka ndị na-akwado asụsụ omenala Igbo ọkwa ebe a ka gịnwa onwe batakwara dịka onye na-ewu onye omenala anyị hmm. ọ dịka anyị ọ na Igbo TV na nwanne anyị Chidiebere ọ na-eme otu ihe ahụ o wee bụrụ ya o nwere ihe ị nwere ike ịgwa ndị na-ege anyị ntị maka ndị na-egekwa anyị ntị ọkwa o nwekwara ndị na-emekwa ihe onyonyo a na-egekwa anyị ntị na ndị ọzọ ka ha nwee Okay. ike welite aka Mm. ihe gbasara ị na-akwalite ọdịnala na omenala na asụsụ anyị Okay. n'ihe gbasara mgbe ọbụla a na-eme ihe onyonyo Onyonyo. Mm. Mm. Okay, ịmago na ị fụ otu a otu a na-ahụ iti wee kpọọ m na-ajụ m ajụjụ a wee na-agwa m na ịlaikwa na ihe mhm. o nwere onye yoruba na-eme m ma-asụ ya n'English a na-eme circle of circle of artists mhm. yes na ala Igbo e wee kpọọ nya ọgbakọ ndị ihe onyonyo so ndị ndị yoruba wee bịa ime m interview mgbe nwa wee mechaa m interview wee sị m di anyị na o nwebeghịkwa onye sụrụ ụdị Igbo m na-asụ ewee nye- ihe a na-eme ebe 4 5 years ago Mm. wee sị m ngwa na m mebezie ụdị ọrụ ọkwa ndị yoruba mana ha like asụsụ igbo Mm. anyị ga-eme na so ka m si sụọ nya sụcha nya sụcha nya ha asị mbakwa otu a ka m si bụlụ ambasadọ ndị ọgbakọ ihe onyonyo na-agagharịzi na-emezi ndị mmadụ interview ndị artist Mm. nya na ọ bụrụ na a na-etinye ya nwayọọ nwayọọ maka okwu ara nọ n'afọ ajọ njọ ụkwara anọ n'afọ ajọ njọ ọ bụrụ na a na-etinye ya nwayọọ nwayọọ ya na-etinye ọ na-apụta ị fụ na ndị mmadụ na-react ọfụma because amaala m ụdị fans m nwe ama m ụdị ndị na ihe m na-eme na-amasị marụ na ọ- na ọkwa maka ọkwa maka ọ, otu m si asụ igbo m si etinye asụsụ igbo onye m na-apụta because enwere fans m nwe na London ndị abụta ndị ọcha ha amadị ha adị anụ ihe m na-ekwu mana ha sị m na otu m si ekwu ya na-atọ ha ụtọ ị ghọtago ehe Mm. so you know ọ nya nwa biko ndị be anyị na-eme ihe onyonyo na-etinye nụ igbo nwayọọ nwayọọ Mm. na-etinye nụ igbo na-afanye nụ ya afanye ị ghọtago na-afanye nụ ya fanye ya ọfụma sụọ nụ ya ọfụma because e nwekwara ndị na-asụ igbo na-amarọ asụ igbo ọ ga ị ga ọ sụọ igbo otu ọ dịka onye onye kotonu Ya? ọ dị gị ka ọ gị kara ụtarị chụ ya ya ọ bụrụ na ị maara asụ igbo sụ igbo na-atọ ụtọ na ntị Mm. maka ị bụ onye izuọgụ onye imo state ga-ebu Ị ghọtago? ị fụ na na ị na-asụ igbo na aghọta ọ na-atọkwu m ụtọ ka i si asụ igbo despite the fact na i bi n'obodo oyibo e nwe ndị ya asụ bụ onye izuọgụ ya asụ oyibo a nụwa na ị kụja ị ghọtago Mm. ị kụja sị ya kedu my abụ m my my brother my brother in law bụ onye izuọgụ onye ndị akaeme ka ọ bụ Mm. ọgọ m ka ị bụ chidozie oke chidozie okereke Mm. ịghọtago? Ehe, engineer chidozie Mm. ezigbo ọgọ m ka ị bụ ndị akaeme ka ọ bụ Mm. so ihe m na-ekwu bụ sị were nwayọọ ọ bụrụ na a na ị ma asụ igbo were nwayọọ na-afanye igbo n'ihe ị na-eme ị na-agụ egwu o fanye igbo na ya ị na-asụ ị na-eme ife na maka ndị be anyị sị na ofu ofu unu eju ofu ofu unu eju ị ra afụ nkwụ nkwụ n'elu na-atụ atụ pem pem ka ọ na-atụ mana before chi ejiri fo ọ- ọ gbajuo ebele nwa o- diochi ji ete ya bụ mmanya Mm. ị ghọtago so onye adụzi n'ike azụ a na-ekwu ekwu sị na-eme eme ọ bụrụ a na-ekwu ekwu a na-ama ike n'azụ ị ghọtago so were nụ nwayọọ na-etinye igbo before ị mara ihe na-eme o ju ebe niile ee then o nwere ndị na-ekwu ndị be anyị na-emekwa ihe onyonyo na-abụ ha chọọ ime igbo ha jee mee ya anyhow Mm. mee ya ka asụsụ ọfa ịta asị a ọ bụrụ ọrụ igbo film onye asị as a traditionalist how do you feel when a movie ends without Chri- with a christian A Christian was okay. I'll I'll talk about that. With a Christian win. Mm. All right. So uh, ị mago e nwe ndị a na-ekwu ya na- a na-ama ike na-ama ike n'azụ ị chọọ ife ọ bụna ịchị- ị ị na-ekwu ekwu na-eme eme ọ ka ọ dị You know, ị chọọ ime igbo ife ime igbo i mechaa ya mma ọ bụrụ ị sị na nke a bụ nke ndị igbo na nke nna bụ nke ndị oyibo Mm. ndị mmadụ na-adị emegharị nne and ọ na-ewe m iwe onye nna nwere ike sendalụ m script ọ sị m na na ya akwa film igbo biko ee ọ bụ na 300 ka a na-akwụ m ọ sị m biko nanụ 200 why because No, no it's igbo not- film and ị gwara ana m o webe m iwe ọ bụrụzi asụsụ nke be anyị bụ ya ekwesịghị ịgara ọnụ Hmm. so ndị na-ege m ntị biko ị bịara ha ka anyị lụọ film igbo weta ego e ji alụ ya na ọ dịrọ easy ịpromote asụsụ mmadụ ọ ka ọ dị so onye si m traditionalist okay ka m si eche ma ọ bụ na nzi adị ajụjụ ee ọ sị kedu otu i si eche na ọ wụrụ na e mechaa ihe onyonyo ọ wụrụzie na ndị ụka bụ ndị meriri onye omenala na nya wụ ihe hmm. onyonyo ọ depend ọ depend ihe a na-akọ maka ya Mm. ọ depend ihe a na-akọ maka ya ọ bụrụ na a na-akọ maka ụka melie ụka melienụ ee ọ bụrụ na a na-akọ omenala melie omenala melienụ ị ghọta ihe anyị nọ bụ utu ọrụ na-abụ nkụtụkọ nkụtụkọ onye egbuna ibe ya na-egekwa m ntị God is greater than religion Mm. ma ụka ma omenala abụrọ ụka abụrọ chukwu omenala abụrọ chukwu ị ghọtago ihe a bụ a way of talking to your own God otu i si agwa chukwu kele ya okwu ọ bụ na omenala otu a ka ebe a ka i si agwa nke gị ị ghọta so chọọchị dị iche na chukwu omenala dị iche na chukwu ị na-anụ ihe m na-ekwu na maka ihe anyị na-eme bụ ihe mmụọ onye anyị na-achụrụ aja bụ oke mmụọ chukwu bi n'igwe dị ofu onye a bata i weta ọjị n'ụtụtụ a sị onye omenala i buru ụzọ kpọkuo chukwu abịama chukwu abịama bụ chukwu kere eluigwe kee ana kee ihe a na-afụ anya na nke a dịghị afụ anya onye ụka na-ebute ife na obinye ife na-asị chukwu so kedu ihe a na-agbarụ wọ ọ sị na ụka ya eme win na the film udo ya maba na agbachiri ọsọ akwa agụrụ mile Ehe. so adị m efeel bad ma o mee mana ọ nwezi nke ọ ya-abịa degradie ihe m kwelụ otu mụwa si agwa chi m okwu m jụ ana m anọ m sị ya na ọ ma eme ị ghọtago m sị ya na ọ ma eme na ọ ma eme nata nna otu a ka ọ dị Mm. ebe anyị ka nọ ebe ahụ achọburu m ịjụ ajụjụ na e nwere otu e, n'ebe ahụ mana ebe ọ wụ na nwanne anyị ajụgo ya o nweziri otu ọzọ m ga-esi wee jụ ya ọ ga-amagbu onwe ya ọ wụrụ na hmm. maka i nee anya na Nollywood a na-ekwu ihe mere anyị ji wee na-akwalite ihe gbasara ihe ọwụna gbasara Nollywood i nee anya ma ha hmm. chọrọ ya ma ha achọghị ya ndị nwe Nollywood bụ ndị Igbo anaghị anaghị anaghị amụ ya aka ọ ya ka o ji eme ị nụ ma a na-akatọ Nollywood sị na o nweghị nke a na-eme na ọ naghị adịghị ya ihe m na-agwa onye ọwụna wụ i nee anya na mgba niile nọ ebe ahụ a sị na ebe onye ebe onye si ime ebi ka ọ na-awachi o wepụrụ ya ihe niile ahụ wụcha ụmụnne anyị ihe ndị juru ebe ahụ onye nweta o mee gịnị o nye nwanne ya ị nee anya onye nke a mechara anaghị anụzi aha ya onye ọzọ ga-anụkwa aha ya akwụkwọ onye igbo ọzọ ihe ọ pụtara wụ na otu mmiri ahụ na-eme gịnị na-asụ n'ite mm. n'aka nke ọzọ okwu ya magbuo onwe nwanne m nwoke na achọrọ m ka ọ wụ na o nwere otu e nwere ike isi were na-eme ka dịka i si were kwuo maka omenala na ihe gbasara ụka ha abụọ o nweghị nke dị njọ na asị m kwuo ka e nwee ike na-eme ka ha ka ha abụọ nwee ike e, na-aga aka nri na aka ekpe ka ọ hapụ ịwụ network ihe anyị enyere nsogbu ka ọ hapụ ịwụ um, emechaa ihe onyonyo anyị na-abịakwa ka m nene ihe nwanne anyị nwoke ya ya na-enye nsogbu ya wụ ajụ m na-ajụ nwanne anyị nwoke ọ ghaghị ịbịaghachi back network ya mere otu o si were gaa maka a na-eme emecha ihe onyonyo ọ dịzie ka e mere ya maka ndị ndị ụka ma ọ wụ e mere ya maka ndị omenala ihe na-apụta ebe ahụ wụ ihe ndị oyibo na-akpọ message ya wụ ka mmadụ nwee ike were wee mụta ihe so o nwere ihe mgbe ọ bata ka m nwee ike jụcha ya ajụjụ ọzọ m nwere ike ịjụ ya mana tupu ọ bata ka m nee anya maka ajụ ndị mmadụ nwere ịjụ ya ka m hazie ya ọfụma Felix Chidimma sị how much how much can one use to promote Igbo movies please mm, ọ bịanụ ọ bịa i jiri aka jụọ ya nke ahụ o jiri aka zaa ụnụ nke ahụ uh, Nke a sị why my question not asked a part of the I thought no okay. Ngwa nsogbu adịghị ọ bịa ọ bịa just anyị ga-ajụ ya nyanwa ajụ Chimereze Henry mm? anyị ga-ajụ ya nyanwa ajụ uh, Chidi okay ị sị ị needịrị contact ya nke ahụ awụghị nsogbu mm, anyị ga-enye gị then ị nwekwara ike ịfollow ya up na Instagram ọ wụ I am Kaz Chidi Ebere na Instagram ka ọ na-use ka m ka m dere ya na-ede ebe a ma ọ wụ na ị chọrọ ịadd ya up na Instagram otu a wụ otu a wụ otu ị ga-esi wee soo ya ya e dego ebe a ị nwere ike iso ya na Instagram um, um, o nwere onye ọzọ nwere ajụjụ Oh. Okay. Mm. so wee bụrụ ya ihe e, network ya na-enye nsogbu mana anyị ga-echetụ ya obere ọ wụzie na ọ pụtaghị back anyị ma na anyị ga-agbakwa ya mgbe ọzọ ọ ga-abịa anyị na ya naabọ enwee ike mee gịnị nọchaa mana ka ka anyị chetụ ya ntakịrị mana dịka anyị na-eche ya ntakịrị ọ ga-amagbu onwe na eji m ohere a mee gịnị kwuo ihe m chọrọ ikwu tupu anyị emecha maka oge anyị na-aga agwụ agwụ dịka anyị na-akwado maka um, ekeresimesi eji m ohere a wee na-asị biko dịka ị na-ana ị naruo anya mee gịnị anya saa cheta ndị na-enweghị nke ọ ha ha ị na-eri ị na-enyetụ nwanne gị maka na a sị onye rie naanị ya o mee gịnị ọ nwụọ naanị ya hmm? ọ wụ na o nwere onye nke nọ gị n'akụkụ onye nke ahụ nweghị ihe o nwere ọ ga-eri i mee gịnị i were tụnyetụ ya maka ọ kwa a tabiri e nyetụ ọ kwa na-awụ na nwanne ma nwanne na-anọ Okay.

bụrụ ya nwanne anyị nwoke nwere o nwere ihe um, ihe ya na-enye nsogbu o mechaa ọ ga-anachite back bịa nọnyere anyị anyị na-ekene unu n'ụbọchị nke tata ịnọnyere anyị mana dịka m si gwa unu anyị ga-abịachite ọzọ ime gịnị ime unu obi ụtọ iwetara unu oge ndị Igbo ịkpọtakwa ụmụnne anyị ndị ọzọ ga-abịa nọnyere anyị dịka m kwu na mbụ dịka anyị na-agba ekeresimesi ka anyị mee ike anyị nwere ike cheta ụmụnne anyị anyị rie anyị enyetụ ụmụnne anyị anyị na-agba n'okporo ụzọ anyị ejiri nwayọ ka anyị hapụ ịwụ ihe niile anyị asị na ọ wụ ekwensu maka um, mmadụ na-awụ ekwensu mgbe ụfọdụ anyị na-ekene unu n'ụzọ pụrụ iche wee na-asị na ọ ga-adịrị onye ọbụla mma ọ ka wụkwa nwanne gị nwoke ahụ ọ na-eme ị tabiri nyetụ ọ tabiri o nyetụ gị nwanne nwoke Izuchukwu Grateful Heart na-ekene gị n'ụzọ pụrụ iche wee na-asị na ọ ga-eme gịnị ọ ga-adịrị onye ọbụla mma a na-ekene unu daalụ